Agus anois ar an líne tá Muiris Ó Fiannachta, Bainisteoir Raidió na Life. A Mhuiris, fáilte ar ais go dtí Near FM. Go raibh míle maith agat, Darren.
Ok, labhair mé leat ar an raidió an mhí seo caite, a Mhuiris, ach tá nuacht mhór ann maidir leis na meáin chumarsáide in Éirinn an tseachtain seo. An féidir leat a insint dár lucht éisteachta ar dtús, a Mhuiris, dóibh siúd nach bhfuil ar an eolas faoi. Cad é an tuarascáil seo a foilsíodh níos luaithe an tseachtain seo maidir leis na meáin chumarsáide? Agus an féidir leat a insint dom an bhfuil sibh i Raidió na Life sásta leis an méid atá inti?
Sea, bhuel, i dtosach báire, is dócha mura bhfuil a fhios mar gheall ar an tuarascáil seo. Is tuarascáil de chuid an Choimisiúin um Thodhchaí na Meán Um tá an coimisiún, bhuel bhunaigh an rialtas an coimisiún seo le breathnú ar go díreach cad tá um os ár gcomhair uh i dtírdhreach na meán cumarsáide um in Éirinn sna blianta beaga atá amach romhainn agus le breathnú ar is dócha an méid a thiocfadh i gcomharbacht seans uh ar Údarás Craolacháin na hÉireann tá an-chuid cainte ar na riachtanais atá ann leis na na meáin úra. rialú nó regulating a dhéanamh orthu. Mar sin tá sé sin go léir tar éis a bheith mar chuid den phlé. Beidh cloiste ag d'éisteoirí dar ndóigh mar gheall ar cheist an cheadúnais, an cheadúnais teilifíse agus conas go n-íoctar as RTÉ agus TG4 agus mar sin de. So tá an-chuid oibre tar éis a bheith ar bun ag an gCoimisiún le roinnt blianta anuas agus I ndiaidh na hoibre ar fad, d'fhoilsíodar a dtuarascáil ansin Dé Máirt na seachtaine seo, an dara lá déag de mhí Iúil, agus do bhí roinnt rudaí sa tuarascáil go rabhamar sásta leo agus chuireamar fáilte go háirithe roimh na moltaí a bhain leis an nGaeilge agus na codanna ar leith eh, a bhain, is dócha, leis an obair atá ar bun againne i Raidió na Life. Em, Bhí míreanna éagsúla eh, a a- a luann mar shampla straitéisí em, le cláracha a fhorbairt agus ábhar digiteach a fhorbairt don aos óg. Em, Roinnt mhaith den stuff atá á dhéanamh againne in Raidió na Life cheana féin. agus ag breathnú ar ardáin nua. Dar ndóigh, i Raidió na Life le roinnt blianta anuas táimid tar éis béim chuíosach láidir a leagan ar phodchraoltaí agus ábhar digiteach a chur ar fáil ón taobh sin de. Dar ndóigh táimid i gcónaí ag cur ábhar ar fáil is dócha a fhreastlaíonn ar aoisghrúpa níos óige ná mar a dhéanann, cuir i gcás, Raidió na Gaeltachta. An cheist, an rud a chuir. Ábhairín beag b'fhéidir díomá orm ná an oiread sin béime a cuireadh ar RTÉ Raidió na Gaeltachta sa tuarascáil. Is dócha sin gur luadh Raidió na Life uair nó dhó díreach saghas ar nós go bhfuilimid ann agus luadh cúpla dream eile chomh maith ach bhí na príomh-mholtaí a bhain le athbhreithnithe substaintiúla a dhéanamh ar na meáin chumarsáide atá ansin cheana féin, craoladh i nGaeilge, bhain siad le TG4, le RTÉ agus le Raidió na Gaeltachta. So is dócha go mb'fhéidir gur cailleadh deis áirithe ansin le breathnú ar Raidió na Life, an dara stáisiún lán-cheadúnaithe atá ag craoladh sa Phoblacht sna Fiche Sé Chontae le nach mór tríocha bliain anuas so go pointe bíonn sé i gcónaí bíonn a roinnt measaim féin ar nach luaitear roinnt agus agus cuntas teiste chomh láidir sin againn ach mar sin féin na rudaí a bhí luaite sa tuarascáil mar réimsí gurbh áil leis go raibh an Coimisiún ag moladh don Údarás Craolacháin go háirithe breathnú orthu agus tacú lena bhforbairt. Measaim go bhfuil siad ag teacht 100% leis an rud atá á dhéanamh againn i Raidió na Life agus go bhfuil, má dhéantar beart de réir briathair, go bhfuil an-chuid buntáistí gur féidir leo, ar féidir teacht uaidh don teanga i ndáiríre agus do chur chun cinn na teanga sna blianta atá amach romhainn.
OK. Chonaic mé Cathaoirleach ón gCoimisiún, an tOllamh Brian Mac Craith, ag caint ar Nuacht RTÉ agus TG4 faoin tuarascáil seo níos luaithe an tseachtain seo. An síleann tú go bhfuil díomá i measc lucht na meán Gaeilge sa stát nach bhfuil na moltaí ón gCoimisiún chomh maith agus a d'fhéadfaí a bheith agus Gaeilgeoir aitheanta mar chathaoirleach air? Ní, is dócha nach féidir liom labhairt thar ceann phobal na Gaeilge ina iomláine. Is dócha tá bhí pointí maithe déanta ag iar-stiúrthóir ginearálta RTÉ, Cathal Goan le linn na seachtaine in alt a foilsíodh ar Tuairisc mar gheall air. Is dócha an díomá a bhaineann leis an nGaeilge a bheith cineál caite isteach. Measaim gurb é an téarma d'úsáid sé ná i gcúinne na rudaí eile agus is trua go mbreathnaítear ar an nGaeilge sa tslí sin sa tír seo Ar ndóigh, an slí ar cheart go mbreathnófaí ar an teanga ná mar cheann den dá theanga oifigiúil atá sa stát agus sin amháin. Agus ar ndóigh, faoin mbunreacht, an chéad teanga oifigiúil go deimhin. Ach má fhágaimid an cheist faoi cad é uimhir a haon, cad é uimhir a dó ar leataobh, is stát dátheangach muid, tá dhá theanga oifigiúil againn agus ba cheart go mbeadh na seirbhísí craolacháin á bhforbairt. taobh le taobh sa dá theanga agus ní hé gur cheart go mbeadh an Ghaeilge cineál saghas caite isteach mar a dúirt Cathal i gcoinne na rudaí eile. Ach mar sin féin, measaim go bhfuil measaim go bhfuil an-chuid potential ag baint leis na meáin Ghaeilge a fhorbairt sna blianta atá amach romhainn agus má dhéantar Maidir le beart de réir briathair, ceann de na moltaí atá déanta ag an gCoimisiún maidir le cúrsaí Gaeilge ná go ndéanfadh an tÚdarás Craolacháin na hÉireann mar atá sé nó má thagann aon athrú air sin, abair athstruchtúrú nó pé rud é, ach go ndéanfadh an tÚdarás athbhreithniú cuimsitheach laistigh de 18 mí ar. an méid atá á chur ar fáil cheana féin ag na meáin chumarsáide Ghaeilge, an t-éileamh atá ann do rudaí eile, an bhfuil saghas bearnaí sa soláthar reatha ina dtaobh agus conas gur féidir na bearnaí sin a líonadh. Mar sin, sílim go bhfuil Tá an-chuid potential ansin, tá Raidió na Life réidh le seasamh isteach sa bhearna in an-chuid de na réimsí sin, mar a deirim, straitéisí le cláracha a fhorbairt don aos óg. Luaitear chomh maith daoine nach cainteoirí dúchais iad nó nach cainteoirí lánlíofa Gaeilge iad agus is dócha go bhfuil an-chuid den demographic sin, go bhfuil seirbhís á cur ar fáil againn in Raidió na Life do na daoine sin le tríocha bliain anuas chomh maith. Ceann de na cúiseanna gur bunaíodh an stáisiún agus ceann de na cúiseanna go mbímid fós ar an bhfód agus ceann de na rudaí atá le cloisteáil ar an stáisiún ná go bhfreastalaímid ar dhaoine nach cainteoirí dúchais iad ach cainteoirí atá go maith Tá gach shade saghas ar an speictream in Raidió na Life, tá, abair, tá roinnt cláracha atá á gcur i láthair ag daoine nach bhfuil aon Ghaeilge acu, cláracha i Spáinnis agus i gCatalóinis, i bPolainnis, mar sin de, agus ansin tá spás dóibh siúd atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge, do dhaoine atá a bhfuil saghas líofacht mheasartha acu ach atá ag iarraidh saghas Gaeilge níos saibhre a shealbhú agus mar sin de. Agus ansin tá cainteoirí dúchais chomh maith agus tá siadsan go léir san áireamh sa phota. Mar sin tá arís just tá an bosca sin á thiceáil againn agus má éisteann na húdaráis go cúramach le nó má léann siad go cúramach an méid atá sa tuarascáil seo agus má dhéanann siad beart dá réir, sílim go bhfuil deiseanna iontacha ansin le Raidió na Life a fhorbairt agus leis an stáisiún a thabhairt go dtí an chéad chéim eile i dturas an stáisiúin. Mar a deirim, táimid nach mór 30 bliain ar an aer, beimid go hoifigiúil ag craoladh 30 bliain go lánaimseartha ar FM i mí Mheán Fómhair 2023. I mí Mheán Fómhair 1993 a tháinig an stáisiún ar an aer, so táimid beagnach beagnach ansin, beagnach 30 bliain bainte amach againn mar stáisiún pobail do Bhleá Cliath. Ach is dócha go bhfuil deis anois rud éigin eile a dhéanamh agus leathnú amach ar an rud atá déanta againn go dtí seo, freastal ar níos mó daoine, freastal ar cheantair níos leithne. Am agus díreach, cur leis an cur leis an gcaighdeán, cur leis an méid atá á dhéanamh againn. Mar sin, measaimid gur am is am spleodrach é, is dócha, agus táimid ag tnúth leis an méid a thiocfaidh amach as an tuarascáil seo.
Tá moltaí cuimsitheacha láidir ó thaobh todhchaí na Gaeilge i RTÉ sa tuarascáil, ceapaimse, ach mar a dúirt tú, Ní raibh moladh sa tuarascáil gur chóir go mbeadh stáisiún raidió náisiúnta Gaeilge eile sa tír freisin le cosúil le Raidió na Life, ach mar a dúirt tú ansin tá athbhreithniú chun tarlú so is is deis iontach mhaith é sin do Raidió na Life, nach bhfuil?
Creidim é. Bhuel, tá súil agam go dtarlóidh sé. Is moladh atá déanta ag an gCoimisiún go ndéanfadh an, go dtabharfadh an BAI faoi sin. Tuigim, tuigim go bhfuil taighde de chineál éigin beartaithe ag an Údarás maidir le, maidir leis an éileamh a bheadh ann agus an cineál seirbhíse a bheadh ag teastáil. amh maidir le haos óg na tíre agus sin go bhfuil aoisghrúpa measartha cúng aitheanta dó sin. Táimid tar éis bheith á phlé sin leis an Údarás le roinnt blianta anuas agus tá an rud atá ráite againn ar a laghad ná go bhfuil gá le breathnú ar níos mó ná díreach an aoisghrúpa cúng a dhéantar sainmhíniú air mar saghas bun óige mar go bhfuil níos mó, tá bearna níos mó ansin agus tá an rud atá á dhéanamh ag rté Raidió na Gaeltachta ar bhonn náisiúnta ag freastal ar chainteoirí dúchais na gceantar Gaeltachta éagsúla agus ar chainteoirí dúchais atá ag cur fúthu in áiteanna éagsúla gurbh as an Ghaeltacht dóibh ó dhúchas agus dár ndóigh cainteoirí lán-líofa atá ag iarraidh saghas an teangmháil leanúnach sin a bheith acu le tobar dúchais na Gaeilge agus an Ghaeilge is saibhre ar féidir leat a chloisteáil. Tá Raidió na Gaeltachta ag déanamh jab iontach de sin ach tá bearna ansin do dhaoine nach bhfuil chomh líofa céanna nó do dhaoine díreach Nach bhfuil ag iarraidh a bheith ag éisteacht le nuacht ó cheantar nach bhfuil aon bhaint acu leo agus tá níos mó i gceist leis sin ná díreach aoisghrúpa ar leith. Tá sé i bhfad níos leithne ná díreach an aoisghrúpa, abair, déagóirí agus daoine sna luathfhichidí nó pé rud é. Mar sin, tá súil agam go nglacfaidh an tÚdarás Craolacháin an deis seo. ag breathnú ar an moladh ar leith seo atá déanta ag an gCoimisiún gur go ndéanfar athbhreithniú i bhfad níos leithne ná an méid atáthar ag caint faoi le cúpla bliain anuas agus bheimís an-mhuiníneach faoi na torthaí a thiocfadh as athbhreithniú dá leithéid, go bhfuil éileamh ann don chineál ruda atá á dhéanamh ag Raidió na Life.

teicneoir Fergal Sachs againn, tá clár-reachtaire Conchúr Ó Faoláin againn agus sin an fhoireann lánaimseartha atá maoinithe ag Foras na Gaeilge so tá táimid ag treabhadh linn i gcónaí, táimid ag déanamh jab réasúnta maith, dar ndóigh tá beirt pháirtaimseartha eile againn, tá maor deireadh seachtaine agus tá oifigeach forbartha agus oiliúna anois le bliain anuas nó mar sin, tá maoiniú breise faighte againn ón Údarás Craolacháin féin. le cur leis na huaireanta atá á dhéanamh ag an Oifigeach Forbartha agus Oiliúna agus tá cineálaíonn tá an ceathrú post lánaimseartha ansin ar shlí ach fós féin ceathrar lánaimseartha cúigear foirne in iomlán is líon thar a bheith beag é le bheith ag iarraidh freastal ar an méid daoine go bhfuilimid ag iarraidh freastal orthu agus táimid i bhfad níos uaillmhianaí ná saghas ba mhaith linn i bhfad níos mó a bhaint amach ná an rud atá á bhaint amach againn. Táimid an-bhródúil as an rud atá á bhaint amach againn, abair, bhuamar stáisiún raidió na bliana ansin ag Féile na Meán Ceilteach an mhí seo caite, rud a bhfuilimid thar a bheith, thar a bheith bródúil as. Ach arís, tá sé sin bainte amach againn le ceathrar foirne samhlaigh Cad a d'fhéadfaimis a dhéanamh le deichniúr fostaithe ar fhoireann Raidió na Life, cuir i gcás? Agus i ndáiríre is infheistíocht réasúnta beag a bheadh ansin, abair, dá mbeadh na húdaráis, dá mbeadh an Roinn Ghaeltachta nó Foras na Gaeilge nó an tÚdarás Craolacháin na hÉireann nó pé dream sásta saghas teacht isteach agus tacaíocht a thabhairt dúinn le cúigear, seisear triúr fiú, ball foirne breise a fhostú in Raidió na Life. Ní mórán d'infheistíocht é sin nuair a chuirtear é i gcomparáid leis na figiúirí ollmhóra a bhfuilthear ag caint air leis na craoltóirí móra, TG4 le Raidió na Gaeltachta le RTÉ agus. Is dócha go bhfuil. Tá deis mhór ansin le bang for buck mór a fháil as Raidió na Life don infheistíocht réasúnta bheag sin a bheadh á lorg againn le infheistíocht i roinnt daoine breise sa stáisiún. Measaimid go mbainfí an t-uafás amach leis sin so tá súil againn. Tá súil againn go mbreathnóidh na húdaráis go fábhrach orainn agus go mbreathnóidh siad ar an, ar an gcuntas teiste atá againn le 30 bliain anuas agus go bhfeicfidh siad gurb é go bhfuil saghas baile nádúrtha réamhdhéanta ansin in Raidió na Life ach an tacaíocht bhreise sin a chur ar fáil le forbairtí a dhéanamh ar na rudaí seo atá luaite ag an gCoimisiún ina thuarascáil. Yeah, bhíos díreach chun ceist a chur faoi sin em labhair muid an uair dheireanach a labhair muid le chéile ar an aer faoin bhfís seo caite faoin moladh nó sprioc atá agaibh Raidió na Life a bheith in ann craoladh ar an FM timpeall an stáit an bhfuil figiúr agat a Mhuiris faoin gcostas sa bhreis a bheadh ann don stát dá bhfaigheadh dá bhfaigheadh Raidió na Life ceadúnas náisiúnta? Bhuel ní féidir figiúr simplí a chur ar fáil chuige sin. Tá roinnt taighde, bheadh orainn sa chéad dul síos breathnú ar cé chomh réalaíoch is a bheadh sé a bheith ag súil leis sin. Muna bhfuil an tÚdarás Craolacháin le ceadúnas dá leithéid a chur ar fáil ansin ní bheadh sé ciallmhar do Raidió na Life cás-staidéar mór a dhéanamh ar na costais a bhainfeadh Lena leithéid. É sin ráite, de réir mar a thuigimid ó roinnt fiosrúchán atá déanta againn, bheadh muid ag breathnú ar bhille de thart ar nó thart ar trí cheathrú milliún euro sa bhreis, so €750,000 nó 850, gabh mo leithscéal, €800,000 nó mar sin, le híoc as an infreastruchtúr fisiciúil a bhainfeadh leis an gcomhartha. FM a bheith le cloisteáil ar fud na tíre. Ónár dtaobhsa de, tá tábhacht i bhfad níos mó ag baint leis an leis an gcaighdeán a bhaineann leis an ábhar a chuirimid ar fáil ná mar a bhaineann leis an gcomhartha FM féin. So, an rud ar mhaith linn a dhéanamh ná feabhas a chur ar an táirge sa chéad dul síos tríd infheistíocht a dhéanamh i ndaoine breise agus ansin breathnú ar an infreastruchtúr fisiciúil. Mar, faoi mar a sheasann rudaí faoi láthair, is féidir le haon duine le ceangal idirlín, aon duine le WiFi, is féidir leo éisteacht le Raidió na Life pé áit a bhfuil siad, má tá siad ar an gCeathrú Rua nó i nGaoth Dobhair nó i mBéal Feirste nó in Washington nó i Kuala Lumpur nó pé rud é, is féidir éisteacht le Raidió na Life. Agus. an rud atá tábhachtach, níos tábhachtaí ná a bheith ag craoladh ar FM ná feabhas a chur ar an táirge agus cur leis an, cur leis an gcumas atá ag an stáisiún le, le níos mó de na rudaí maithe atá á dhéanamh againn a dhéanamh agus le tuilleadh acmhainní a chur ar fáil do na craoltóirí deonacha a thagann isteach chugainn agus fáilte a chur roimh tuilleadh craoltóirí deonacha eile le teacht isteach agus táimidne ag lorg breis acmhainní le breis daoine a fhostú ach ní hé go mbeimis riamh ag iarraidh droim láimhe a thabhairt don obair thar a bheith luachmhar agus an traidisiún fada atá againn de chraoltóirí deonacha a oiliúint agus an doras a oscailt do dhaoine, ligint do dhaoine teacht isteach agus triail a bhaint as an gcraoltóireacht gan aon cháilíochtaí nó aon rud mar sin. Ba mhaith linn breathnú níos mó ar thraenáil struchtúrtha a bheadh, b'fhéidir, rud a bhféadfaí tabhairt faoi níos éasca dá mbeadh cúpla ball foirne breise sa stáisiún. Tá sé an-deacair an méid ar mhaith linn a bhaint amach leis an líon íseal foirne, leis an triúr, ceathrar lánaimseartha agus muid ag iarraidh stáisiún raidió a choinneáil sa siúl gach aon lá den bhliain. Tá an fhís againn le i bhfad níos mó a bhaint amach ach díreach tá gá leis an infheistíocht chuige. Ach an infheistíocht sa chéad dul síos ag dul isteach i ndaoine agus i bpoist breise d'ardchaighdeán do dhaoine cáilithe le cruthú agus sa dara dul síos ag breathnú ar an infreastruchtúr fisiciúil thart timpeall na tíre so tá sin an sin an cineál sin an t-ord prióireachta atá ag an dá rud sin.